okay daa ndị be anyị abịakwana m ka m si abịa n'ụbọchị tata obi adịrọ m mma na nke ikpeazụ obi adịrọ m mma because of ihe na-eme n'obodo obodo na-enye daw daw daw daw daw everywhere the people na-eti mkpu na-eti mkpu obodo adịrọ mma m wee na-asị kedu ụdị akpọmasị a kpọrọ ndị Igbo akpọmasị a adịgo too much ọ dị too much taa onye ọbụla nọ na Naịjirịa na-abụrọ onye Igbo kpọrọ onye Igbo asị ọ bụrụ ka chọrọ ka onye Igbo nọrọ chọrọ ka onye Igbo dị majọ ndị Igbo bụ nsogbu obodo a ndị Igbo bụ na fuel gara ọnụ ndị Igbo bụ na nni adịrọ ndị Igbo bụ na ihe siri ike ndị Igbo bụ na oshi dị ndị Igbo bụ na kidnapper ju ebe niile ndị Igbo kọsịrị ya anyị nọkwanụ na ọchịchị ka a sị na anyị nwa jee na ọchịchị na anyị nwa na-achị na anyị mee ihe nni ji wee gala ọnụ kedu ihe ndị Igbo mee e ji kpọọ ha ụdị asị a the hatred is becoming too much Eh, what is our offense offense anyị bụ na anyị bụ onye Igbo I remember what I said in my previous video that Igbo bụ nnu, we are the salt of this nation. I tirọ nnu, o nwerọ ihe i si ga-atọ ụtọ. I tirọ nnu, ihe ọbụla i si ga-adị useless and tasteless. So whether they take it or leave it, we are the salt of this nation. Ide ọya ma bụ m nsogbu ha. Kedu ife anyị mere? ịbịa na tiktok igbo sikwa igbo asịrọ ebe niile igbo sikwa igbo asịrọ amerịka now kanada now na-ewuzi akpọrọ igbo asị too much na germany akpọrọ igbo kedu ife anyị mere anyị mee gịnị kedu problem ndị igbo created because na ha bụ ndị igbo kee ihe bụ ka ka ka offense anyị commit maka na anyị bụ ndị igbo can somebody open up and tell us ndị mmadụ gwanụ anyị na ọ bụrụ na ada achọzi anyị n'obodo a a rapụ anyị ka anyị gabalụ onwe anyị yes afụrọ m reason why a ga-eji na-akpọ igbo n'ọnụ ihe niile igbo sikwa igbo anọrọ n'ọchịchị president of this nation abụrọ onye igbo vice president abụrọ onye igbo senate president abụrọ onye igbo chief speaker of the house abụrọ onye igbo chief justice of the federation abụrọ onye igbo so kedu ihe anyị mere why igbo sikwa igbo asịrọ igbo everybody igbo si igbo asịrọ ụtọ onye dị aka n'ọnụ sịrị igbo ụtọ yoruba aka n'ọnụ igbo bụ their problem kedu ife anyị mere they know that na without us they can't survive if not ọ bụrụ na ọ dị possible that why can't they leave us to go they should allow us to go hapụ anyị ka anyị laba mana ọ dịrọ ha possible that is why igbo siwa igbo asịrọ igbo siwa igbo asịrọ igbo asịrọ ebe niile kedu ihe bụ our offense ịbịa n'iru akwụkwọ igbo ịbịa na tiktok igbo ịbịa na Facebook- na na na na instagram igbo ịbịa na na youtube igbo igbo siwa igbo asịrọ kedu ife anyị mere what is our offense Onye ga-agwa anyị our offense? Onye ga-agwa anyị offense anyị commit? Nobody. Ha ga-asị gị Igbo mee ka kedu ihe onye Igbo mee? Ha ji gwọọ ọgwụ ego o ji buru nke o ji mee. Kedu ife onye Igbo mee onye ọzọ na-emebe? Kedu ife onye Igbo mee onye ugwu na-emebe? Kedu ife onye Igbo mee onye onye ofe mmanụ na-emebe? Kedu ife onye Igbo mee onye Edo State na-emebe? Why nke Igbo ji dị iche. Ọ akpọmasị, because na akpọla anyị asị. Maka na anyị bụ ndị isi ọma. yes maka na anyị bụ ndị isi ọma ya mere akpọmasị a ji dị anyị bụ ndị Chukwu goziri agozi anyị bụ ndị Chukwu tere mmanụ anyị bụ ndị Chukwu bunyere elu ya mere- ya mere akpọmasị niile a ji dị o nwerọ ihe ọzọ if not gwa m ihe onye Igbo mere eji kpọọ ya asị a maka sị ka m tinye ọnụ gbasara thing a adịgo too much anyị nwa bụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ka anyị bido kịta na-akpọkọwa onwe anyị ọnụ maa na akpọla anyị asị manụ na akpọla anyị asị na mata ihe ọbụla ime n'obodo obodo akpọ gị asị ọkwa mara mma n'iru bọmte n'azụ ka ọ bụ ihe ọbụla mere n'omecha a ga-eli elicha ga amakpọ gị ya achọghị ịkpọ gị o nwere nwanne anyị nwoke gụrụ egwu Felix Ndukwe ibu ihe ụcha ụcha ihe niile dị onye ndị ilo ga-elicha ya akpọkwa gị onye ọgwụ ego oge ji ebe na eji otu yes ụzọ akpọgo gị asị so ihe chọrọ ihe ga asịzi nye nkịta ajọ afa ka e wee gbuo ya o nwerọ ife onye Igbo mere dị mma ihe ọbụna i me emekwa as far as ị bụ onye Igbo ọ dịrọ mma that is what is happening today in Nigeria they hate us with passion the most the most hated tribe in this country is Igbo for, for, for no reason. Ife anyị me, amarọ m. Go and verify it. a kpọ onye Igbo asị karịa ihe niile ihe ya mere amarọ m I don't know maka na Chukwu bless ya mana ihe niile na-eme ya n'obodo a still ha na-aga n'iru na mkpagbu niile na-akpagbu ha na-aga n'iru mana ihe niile mere ya na Biafra war still ya na-aga n'iru ọ ya bụ ọ ya bụ offence ya commit na eche na aka ka anwụ during Biafra war but ya nwụrọzi ya bụzi our offence so for that a ga-emegide ya e make sure na egburu anyị you can't kill them you can't kill the race Igbo race is too big for you to kill you can't terminate them you can't buy them